Beimid ag caitheamh 24 uair ag taisteal tríd an Téalainn inniu chun dul go dtí Bangkok. Fáilte thar n-ais roimh mo chainéal Cáit san áit agus tar linn agus muid ag tógáil dhá bhád farantóireachta, bus agus traein thar oíche ó Koh Tao go Bangkok. Thosaigh an lá go luath san oifig in aice lenár mbrú óige. D'eagraíomar ticéid ó Koh Tao go dtí an mórthír leo. Thug siad síob dúinn go dtí an gcuan.

Stoirm ag teacht, bhí an chéad cheann eile ag a 11 curtha ar ceal toisc go bhfuil an stoirm seo ag teacht. Anois tá sé leathuair tar éis a 9 agus táimid ag dul anois go Koh Phangan arís. Táim bocht. Is leanbh mé. Is leanbh mé. Ó lads, níl sé fiú tar éis fágáil anois agus táimid ag dul mar seo ag racáil cosúil le leanbh sa chliabhán. Beidh sé seo garbh lol tá stoirm ar an tslí agus bhí sé ar intinn againn dul go díreach go Surat Thani mar táimid ag fáil traen oíche anocht go Bangkok ach bhí sé díolta amach inné nuair a bhíomar ag féachaint so caithfimid anois dhá bhád farantóireachta a fháil seachas ceann amháin agus yeah níl fonn orainn é seo a dhéanamh. Tá an Dramamine againn, an leigheas má tá tú ag, muna bhfuil tú ag brath go maith ar an bád agus cheana féin nílimid agus nílimid tar éis. fiú dul. Yep, I beat him knock, knocked out, knocked him off go luath dúinn. Tá mé i mo le mo dheirfiúr Ella agus a cara Rachel chomh maith Siún agus Rachel agus níl a fhios againn cá bhfuil siad so Caillte. caillte déarfainn. Ar an mbád go pointe áirithe ach bíonn Rachel ana ana breoite ar fad ar na báid farantóireachta so chífimid anois cad a tharlóidh. B'fhéidir go bhfuil siad sa leithreas.

So lads, buíochas le Dia táimid ar ais ar an dtalamh arís agus táimid ar ais ag Koh Phangan, woo! ag caifé éigint darbh ainm Indigo, bhí sé like cúig nóiméad ag siúl ón gcuan arís, so táimid just ag fáil beagáinín lóin agus caifé anseo agus is áit foirfe é actually, tá sé ciúin, tá an-chuid.

Fallon Bay. Right, bhí sé sin actually an-tapaidh ar fad agus anois táimid ag seiceáil isteach i gcomhair bád farantóireachta uimhir a dó go Donsak, Donsak Surat Thani. Táimid ag dul thar n-ais go dtí an mórtír arís. Ar deireadh, thóg an turas sin trí uair agus táimid anois 40 nóiméad déanach don bus ach tá sé ceangailte leis an ticéad céanna, so tá súil agam go mbeidh an bus fós ag fanacht linn ach níl a fhios againn. Táimid ag feitheamh anois chun dul amach. Ó, táimid ag bogadh! Bhuel, bhí sin actually ceart go leor mar bhí an bus seo ag fanacht do gach duine a bhí ar an bhád farantóireachta sin so yeah, bhíomar sábháilte cé go rabhamar like yeah, 45 nóiméad déanach. An t-aon rud anois nach gceapaim go mbeidh an t-am againn chun dul go dtí an stáisiún traenach ag an am ceart chun dinnéar a fháil. roimh an traein oíche. Fágann an traein go Bangkok ag a cúig chun a naoi agus níl a fhios agam cé chomh fada ina mbeidh an turas seo, ceapaim uair go leith, b'fhéidir uair agus daichead a cúig nóiméad. So tá súil agam go mbeidh go leor ama againn just chun beagáinín a ithe sula bhfágann an traein toisc go mbíonn an turas sin deich uair go leith. Dhá uair níos déanaí sa bhus sin agus táimid anseo ag stáisiún traenach Surat Thani. Tá sé anois leathuair tar éis a seacht. Tá an stáisiún seo an-an-bheag ar fad. Seo é, níl aon bialann nó aon rud isteach ann. Tá siopa beag amháin ansin agus sin an méid, ceapaimid, so táimid ag fáil leithreas agus ansin beimid just ag dul timpeall na háite ag fáil bia mar tá ocras an domhain orainn. So fuaireamar bialann atá díreach in aice leis an abhainn anseo, just i gcomhair béile roimh an traenach. So seo é, féachann sé an-dheas, bia traidisiúnta, sicín, basil, rís, gairleog. Ooh, very nice. Very nice. Looks good. Fair fair enough. Aye aye. Agus níl aon rud timpeall. Tá deoch agam agus sin é an rud is déine atá orm. Táimid thar n-ais arís sa stáisiún traenach anseo i Surat Thani agus faraor fuaireamar amach ansin go bhfuil an traein déanach le nóiméad agus caoga so yeah chuamar go seacht a haon déag seven eleven i gcomhair ár toasties. Sláinte cailíní. Toasties for life. Is breá liom na toasties le cáis ó Seven Eleven, tá siad go hálainn, agus criospaí, cúpla rud a bhí orainn é a dhéanamh ar, é a ithe ar an traein ach anois is féidir linn é a ithe go díreach anseo. Sláinte.

D'aimsíomar ár leaba. Bhíomar go léir scaipthe amach faraor. Tá áit chun do mhála mór a chur agus tú ar an mbarr leaba ach bhíos ag streachailt go mór é a bhogadh. Ansin rinne mé turas beag ar an leaba, tá crúcaí ann chun rudaí a chrochadh, coimeádán do do ghuthán nó sparán, solas nach raibh ag obair in aon chor. agus blaincéad agus piliúr compordach. Faraor, coimeádtar an solas mór ar siúl an oíche ar fad so tóg púicín leat chun do shúile a chlúdach. Dár ndóigh, dhúisigh mé i rith na hoíche, ní chodlaím go maith ar traein ar aon nós, agus bhí orm turas leithris a dhéanamh. Bhí sé bunúsach, ach glan. Bhí gallúnach in easnamh, ach bhí gach rud eile ann.

ceithre uair is fiche go leith níos déanaí, naoi a chlog ar maidin, agus táimid tar éis sroichint ár mbrú na hóige anseo i Bangkok. Leaids, táimid cráite agus níl an lá ach tar éis tosaithe. Níl mé ag déanamh físeáin anseo i mBangkok toisc go raibh mé anseo faoi dhó cheana féin agus rinne mé físeán ar mo chainéal eile, mo chainéal Béarla, Kate in the Place, so seiceáil é sin amach más maith leat.

chun deireadh agus ní féidir liom é a chreidiúint. An raibh ceann scríbe nó físeán gur bhfearr leat? Tabhair dom comment chun é sin a rá agus ba mhaith liom é sin a fheiceáil mar níl a fhios agam cén ceann is fearr liom go fóill ach go dtí an chéad áit eile, pé áit ina bhfuil sé!